ndewonu ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọrịa ọ adịla anyị niile mma ọ adịla nwoke mma dịla nwaanyị mma nke onye chili nya zelu ana m ekene onye enu na-ekene onye ana ibe m ji maka ya wee bịa tata bụ ibe a na-ekwu onye aghana nwanne ya ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị onye aghana nwanne ya ọ nya ka m bịa ka m tụnye ọnụ mana before m gaba n'iru ka m kọtụlụ unu akụkọ ibe mene m ji wee decide ịbịa kwuo okwu n'ibe gbasara ibe a o nwe mgbe m nọ Abuja many years ago ị ghọtago so mụ na o nwe ezigbo enyi m nwoke wụkwa nnukwu mmadụ na civil servant ị ghọtago na nya bụ Abuja mụ na ya wee yiri wee jebe ije chọọ contract so ebe ebe ebe a na-achọ contract nnukwu office a na-achọ ya bụ na federal secretariat and the man e, e, dị in charge bụ onye awụsa mana onye igbo na-eme ya assist m ma-ebe nya wụ akụkọ nkenke so mgbe anyị ji wee bata ma tụọ na ana maka onye awụsa kenecha anyị jụọ anyị ibe anyị bịala anyị gwa ya o wee sị na e nwe quota na anyị jekwube onye be anyị bụ onye igbo ka anyị kesịrị ya na nke ya na quota ya ejugo ị ghọtago although o mere anyị entertain nye anyị salted groundnut nye anyị tea ba na-aṅụ ma ọsị ya na ọ sịrị ịmaga ụlọ kọwachala anyị ibe ka nwanne anyị lutezie na nke onye be anyị akụgide aka n'ọnụ ụzọ o kwerọ emeghela anyị ụzọ maybe o sigo na camera wee fụ anyị ị ghọtago so anyị chegide chegide mgbe o ji wee meghee ụzọ ọ sụbala anyị oyibo kedu ibe anyị bịa ime onye ka anyị na-achọ anyị kọwachara ya ka anyị si wee nweta office ya ọ sị anyị anyị get out na o nwerọ ibe ọ ma-emela anyị and anyị aghachighị na-etokwa n'azụ ị ghọtago of course na ibe a wute anyị anyị fụọ m tụgharịkata uche sị enyi wee udo ọ bụrọ iwu na anyị niile ga-adị okay ị ghọtago na m amara ibe na-ewu ya amakwụ m ụdị mmadụ mụnwa abụnụrụ ya so bịa wuri ya so ibe m na-achọ ikwu maka ibe a bụ ọ bụrụ ya anaghị ama na m fụ onye Igbo na m ghara enyere ya aka ma ọ dapụtara m enyere ya aka ọ bịa bụrụ ya naghị m na m fụ onye igbo na m ghara ekene nabata ya ị ghọtago so ọ nya nwa ka m na-asị ka m tinye ọnụ because ụmụ be anyị na-eme ya ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma maka ọdịmma anyị na nwoke ahụ kịta ọ bụrụ yoruba ma onye mba na ọzọ gafeta ọ ga-enyere ya aka ị na-enyeziri ya aka ma ị nyerela onye igbo onye ọbụla ma na ị na-asọ igbo brothers ga-asọ onye anwụ ga na-ewe gị na ị mara ibe eziokwu mana ọra agwa gị because ọgbọ gbasara ri o nwere ihe o ji eme ma ụdị akwụkwọ sọrọ ya gị gụọ ụdị ego sọrọ ya gị nwee ma ị bụ onye igbo ị na-asụ ya ọ sọgodi ya abụ na o nweghị ive ndị igbo meghi butuo nwanne mmadụ niile abụrụ ofu ọkwa ịghọtago ehe na ụdị ive a mee i were ya mụrụ ive move forward because ị marọ ma onye nke anwe ịzọ isi na imere ive na ma onye nweghị enye gị aka onye nke chọrọ inyezila aka because of experience gị anyị niile mmebi ihe wute experience na mewe otu o si dị anyị n'obi onye ga-azazi ibe ya oku ịghọtago ị na-achịkwa m na o nwerọ onye e mejọberọ e mejọgo anyị niile n'ụdị dị iche iche na ọgwụ ị na-anya ineghele na onye igbo even family i si na ya ọ na-abụba ncha niile bụ n'anya ịghọtago so onye nwa ka m na-asị ka m tinye ọnụ ka m gwa ụmụnne anyị nwoke ụmụnne anyị nwaanyị na-eme ya nya rapụ nya wepụ aka ebe ahụ na ọ dụrọ mma o nwerọ ka o si wee dị mma ị hụ onye igbo ị na-agba ebe ka ị gba eje ka agharizie onye onye ka ị na-agbakwu ndị a nwa ị na-agbakwu ga na-amụ gị amụ onye amakwa ebe o si eriri ya eri onye amarọ ebe o si tikwele eti o onye ka m sị ka m chetele m chetele anyị amakọdụ jee ige onye igbo ntị amakọdụ kene nwanne gị nwoke because ị marọ ma ọ bịa inyere gị aka ọ bụrọ ive niile bịakwute gị bụ ka ka inyere gị aka ọkwa ịghọtago ọkwa uche anyị dị ya ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye nweta ozi ya atụsa ka anyị na-amụta na mmụta ka anyị bịara onye nwekwe nke ọ ga-akụziri anyị ọ kụziela anyị onye nwee comment ya jee tinye aka n'ive a na-eme na ive niile a gbasara anyị niile wee na-asị na ọ ga-adịla anyị niile mma ndewonu ngwana ka anyị nwee na next video onye a gwalụ kwe a gwakwu ya ọzọ